Bhí mise ag cur an cheist sin orm féin go rialta ach just ba mhaith liom a rá d'eagraitheoirí an féile iontach seo, nuair a bhí mé ag tabhairt amach faoi fucking Aer Lingus agus an easpa síntí fada ar an suíomh idirlíne atá acu, Louisa Ní Éideáin le í fada is ainm domsa, tugadh Louise Ní Eadán nó rud éigin ar gach rud bainteach le Electric Picnic. Now, seans a. go bhfuil sé aisteach ag duine éigin a bhíonns ag seasamh ar an stáitse ag labhairt go bhfuil ego forbartha agam, déarfainn, so bhí mé trína chéile faoi seo. Ach ar aon nós, Louisa is ainm dom tá mé anseo agus tá mé an-sásta faoi. Nach bhfuil sé iontach bheith ar ais ag Electric Picnic faoi dheireadh? Is breá liomsa féiltí in Éire, is breá liom iad mar go mbíonn sé ag cur báistí. Conspóideach. Ach is duine mé a bhíonn buartha go gcuirfear ar ceal mé agus bím thar a bheith buartha faoi cultural appropriation, agus go háirithe ag féiltí. Disaster. Ach nuair a bhíonn sé ag cur báistí, sure bíonn muid ar fad ag caitheamh cóta báistí so ní féidir leat aon damáiste a dhéanamh. An t-aon ghrúpa. Seans go mbeidh siad ar buile linn ná na hiascairí ach níl siad ró-ghníomhach ar Twitter so tá muid sábháilte go leor, so ná bí buartha, just bainigí taitneamh as an deireadh seachtaine. Rud amháin though faoi stíl ag féilte agus just stíl go ginearálta faoi láthair a chuireann isteach orm agus is pointe mór atá le déanamh agam anseo, chuala muid faoin aeráid like whatever faoi sin. Daoine ag caitheamh éadaí Y2K? Gabh mo leithscéal. Muna raibh tusa i do dhéagóir sna blianta deacra sin, níl sé de chead agatsa hipster jeans a chaitheamh leis an thong thuas ar chúl, right? Caithfidh an tráma a bheith agat i do chroí, an tráma a bhí againn ar fad agus muid óg ag an am sin. Éinne anseo gur cuimhin leo an bhliain 1999? Yeah! Living on the edge, an mbeidh muid beo sa bhliain 2000? Ní raibh fhios againn! Y2K!

But bhí Y2K ehm deacair agus dúradh liomsa like ní féidir leat culaith reatha le Juicy scríofa ar do thóin a chaitheamh muna bhfuil an tráma agat ón aiste bhia Special K. Cuimhin le héinne sin? Tá roinnt daoine yeah, cúpla daoine ag caoineadh anois, tá brón orm, níor thug mé an trigger warning ag an tús. D'éinne nach aithne acu ar an aiste béile, aiste bhia Special K. An smaoineamh a bhí ann ná bhfuil tusa ag iarraidh éadaí snámha dearg a chaitheamh i gCiarraí an samhradh seo? Tá? Ó, just ná ith! Agus ith babhla Special K don bhricfeasta agus do béile eile agus ansin tá cead agat dinnéar beag a bheith agat. Agus bhí gach éinne ceart go leor leis seo mar gheall rinne muid ar fad é ar scoil bheadh muid ar fad oh no bhuel ní raibh mé ábalta babhla Special K a thógáil isteach sa bhialann ar ndóigh like mar scoil ach tá an barra Special K agam so dhá bharra comhaireann sé sin mar babhla Special K. Múinteoirí ag fanacht maith sibh a chailíní. Go raidh libh. So sin an fáth nach bhfuil muinín ar bith agam d'éinne ag mo aois nach bhfuil eating disorder acu mar caithfidh go bhfuil rud éigin cearr leatsa mar raibh tú ábalta bheith ceart go leor i ndiaidh bheith i do chónaí leis an chineál na teachtaireachtaí sin a bhí agam an t-am ar fad. Ach tá rudaí beagáinín níos fearr anois, buíochas le Dia, agus is máthair mé anois, so tá an-bhrú ormsa mar tá beirt ag hup! Hup for mams! Tá beirt lads á thógáil agam sa bhaile. Yeah, agus tá siad go deas, agus like look, tá an bar grinn íseal go leor chun fear decent go leor a cruthú, right? Ach tá an-bhrú orm féin

So, cuirim brú orm féin agus bím ag iarraidh go mbeidh muid ar fad like neodrach faoinár gcorpanna, body positive, níl sé sin go maith a thuilleadh faic le neodrach umm ach tá sé an-tógtha le cíocha agus tá mé like cool, yeah, inquisitive, sin go deas, cuir ceisteanna faoi chorpanna, sin go breá. Ach ceann dos na fáthanna go bhfuil sé chomh like gur gur boob man é cheana féin ná go raibh mé dá bheathú ar feadh na blianta agus níor sé sin an plean a bhí agam ach